Foli ni waleɲuman dɔn bɛ ka taa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ u ma ko aw ni ɲankuma a kɛra fan o fan fɛ Mali kɔnɔna la ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bisimila aw ka Media Plus 223 sanfɛ aw ka émission mandi min n'an b'a fɔ o ma ko nulle vérité ne vaut que celle du témoin oculaire ni bamanankan na n'an ko ko mɛn dan ye mɛn tigila ye an ye Aziz de sɔrɔ an bolokɔrɔ bi an ni ale bɛna masala aw ye a bɛna faamu ni fɛnw caman sɔrɔ la Aziz an b'i fo wulada in na an bɛ tila ka dakuruya fila foli ɲini i fɛ i k'o kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔna la ani mali kɔ kan
ok diyara n ye kosɛbɛ n bɛ media plus 223 oui. ɔ media kɛmɛ fila ni mugan ni saba tɛ yan kɛmɛ fila ni mugan ni saba don bamanankan na n b'aw fo kosɛbɛ plus o bɛ wele cogo di o ye kafoli de ye ah kafoli ok n b'aw fo kosɛbɛ kafoli walima fu quoi informatique la dɔ de ma ok B'aw fo kosɛbɛ an ye wele a diyara an ye ɛɛ Ala ka baro diya fɔlɔ. Ami ami ami.
Ee k'aw yɛrɛ ka cakɛda ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Ɛɛ k'Ala ka Ala y'an sigi hɛrɛ la. Ami. K'an wuli hɛrɛ la.
Ami ami. Foli belebeleba an b'o lase Malidenw ma minnu sigilen don kɔ kan. Olu yɛrɛ b'an dɛmɛ kosɛbɛ u bɛ an latiminandiya. an ka kɛlɛ in na ani u bɛ hakilina camanw d'an ma an b'u fo kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ an yɔrɔ ka jan farikolotigiya la nka hakiliw la an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ok donc o kɔfɛ an ni azizi ka bi masala n'o y'an ka bi babu ye a bɛna boli fɛn jumɛn kan o ye an bɛna kuma bi eh, mali bɛ sanction kɔnɔna la an bɛɛ b'a kalama nin y'a kalo naani ye bon est ce que an bɛ sanction in kɔnɔna la est ce que an bɛ se ka to a kɔnɔ mali bɛ se ka résister ka kalo caman kɛ nin kɔfɛ wa azizi yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o kan a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka an ka jamana wulimasiri tabagaw n'o y'an ka FAMaw ye forces armées maliennes u bɛ ka montée en puissance kɛ bon montée en puissance a bɛ se ka expliquer mun a bɛ yira ni fɛn jumɛn ye k'a fɔ ko armée bɛ ka monter en puissance Aziz hakilina ye fɛn min ye a bɛn'o da maliyɛn bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ani faransɛw ka senatɛri dɔ bɛ yen ale ye kuma porokotolen dɔ fɔ eh, nin don laban ninnu na a y'a fɔ an ka jamana ma sabula gɛlɛyaba min bɛ mali ni faransi cɛ a gɛlɛya a bonyana kosɛbɛ fo a nana se yɔrɔ dɔ la mali ni faransi cɛ bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ k'a fɔ ko accord de défense an ka autorités bɔra k'a yira k'a fɔ ko accord in ko vraiment u y'a dénoncer kosɛbɛ fɛn caman b'a la u ye kuma caman fɔ a kan donc o hukumu kɔnɔna la faransɛw ka senatɛri in bɔra ka kuma porokotolenw caman fɔ mali ma azizi hakilina ye min y'o la a bɛn'o fɔ an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka jamana kɔnɔden dɔw tagamana o don na nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la u tagamana mun kama u y'a yira k'a fɔ ko olu b'a fɛ élection ka kɛ sabula u ɲɛ b'a la ko mali ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ de tigɛ ko ko ka embargo in ko fo k'a wuli ko ka sanction in ko k'a wuli ka bɔ mali kan sabula o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ mali ka tɛgɛdiɲɔgɔnma kɛ ani an ka CEDEAO ninnu ni UEMOA ninnu ni ɲɔgɔn cɛ pour que sanction bɛ se ka wuli ko ka élection organiser Aziz hakilina mana kɛ min ye o kan a bɛ n'o lada aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o kɔfɛ an ka jamana gouvernement ɲɛma n'o ye docteur Choguel Kokalla Maïga ye a bɔra CNT ɲɛkɔrɔ a bɛ wagati caman bɔ sisan bon a ka bɔli in na a y'a jira k'a fɔ ko mali tɛna bɔ CEDEAO la wa accord min bɛ an ni union eh, européenne ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye nations unies ye ko a accord ye k'a bɛna renouveler a tilala k'a jira fɛnɛ k'an ka wari ko a sigili sen kan k'an yɛrɛ ka wari bɔ ko f'an ka miiri kɔrɔlenw na minnu tɛmɛna donc fili minnu yer'olu la ko n'o tɛ wari tɛ k'a fɔ ko wari créeli k'o tɛ actualité kɔnɔ o tɛ gouvernement ka baara kɔnɔ sisan aziz hakilina mana kɛ fɛn min y'o la a bɛ n'o ɲɛfɔ aw ye ani o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an ka jamana jeunesse caman fɔlen don ɲɔgɔn kɔ donc ani an y'a ye jeunesse fara faralen don cogo min Azizi hakilina ye jumɛn est ce que nin ye farali wagati ye an bɛna an ka masala bɛna boli nin n'a kɔrɔna ko ninnu de kan Aziz komi an y'a f'i ɲɛna cogo min hmm. an ye k'a fɔ Mali bɛ sanction kɔnɔ nin ye a kalo naani ye hmm. donc o kalo naani hmm. an ɲɛ b'a la hali bi an ka autorités est ce que u bɛ se ka résister sanction in kɔnɔ ka wagati jan sɔrɔ nin kɔfɛ
bon i ka o ɲininkali diyara n ye depuis ɛɛ CEDEAO b'a ka ninnu gɛrɛntɛ ko ninnu na n delila k'a fɔ n ka jaju dɔ la n ko CEDEAO jamana bɛɛ ye jɔn jamana ye jɔn jamana ka gɛrɛntɛ talen quoi o man kan tɛ ka jɔn jamana wɛrɛ bali i ka hɔrɔnya ɲinini na quoi parce que u bɛ hakili jɔnya la maa minnu bolo n'o tɛ CEDEAO yɛrɛ ka hakilina tɛ gɛlɛya ninnu ye o ka hakilina tɛ donc maa wɛrɛw de bɛ olu kan o ye mɔgɔ jumɛnw ye u bɛ maa minnu ka hakili jɔnya la o mɔgɔ jumɛn faransi b'o la o tɛ munumunu yɛrɛ o dogolen tɛ mɔgɔ la donc faransi de u kan ka min kɛ faransi de faransi de bɛ o f'u ye k'u ka kan k'o kɛ donc u b'o kɛ anw kan parce que olu sɔnnen don o jamana olu ta ma mais anw bɛ fɛ ka ban a ma parce que n'i bɛ fɛ ka bɔ i marabaga bolo cɛsiri caman don tiɲɛ na donc u bɛ ko olu ka hakilinaw lamɛn ka o wale de ta ka ɲɛsin mali ma ka taa sɔrɔ u bɛ fili la bon mali de bɛna se ka nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen labɔ ni mali sera ka kɛlɛ in se a kun na dɛ parce que mali b'a sira de kan wa a ma a da belebeleba yɛrɛ o ma dayɛlɛ kosɛbɛ fɔlɔ parce que a da belebelebaw bɛ yen kɛlɛ in da belebelebaw bɛ yen minnu tɛ sɔsɔ yɛrɛ olu ye jumɛn ni jumɛn aziz jamanadenw yɛrɛ b'o la fɔlɔ n'o y'u ka kan ye jamanadenw filanan u ka nafolo u ka dugujukɔrɔ nafolo u ka kiiriw k'olu bɛɛ lajɛlen lasegin u yɛrɛ ma voilà olu de ko in fɛn baw ye a sigilan baw de olu ye mais olu ma dayɛlɛ dayɛlɛ fɔlɔ ani jamana yɛrɛ lakana o ka bon kosɛbɛ y'a ye donc an mako bɛ ko o de sɔrɔ parce que n'i y'o de sɔrɔ o y'i kɛlen i yɛrɛ ta ye donc an bɛ o min na CEDEAO jamanaw bɛ wuli ka gɛrɛntɛ sigi anw kan o la a daminɛna depuis janvier kalo tile kɔnɔntɔn nin t'an y'a kalo a kalo naaninan na kalo naaninan na a tun bɛ maaw kɔnɔ k'an tun tɛna se ka bi sɔrɔ wala a tun bɛ maa kɔnɔ k'an tun tɛ bi sɔrɔ n'a ko ye mais o tɛ gɛlɛya ninnu fana kan ka anw sɔn fɛɛrɛ jumɛn na ni faamuyali jumɛn na sabula kojugu de bɛ mɔgɔ kalan ɛɛ gɛlɛyaw sigilen don o b'a la ko kɔngɔ b'an na ɛɛ jiminɔgɔw b'an na bana b'an na mɔgɔw bɛ k'o de fɔ o tɛ voilà ɛɛ ni CEDEAO mɔgɔw y'u ka frontièrew datugu k'u ka minɛn tɛ don ne tun ka faamuyali ye autorité tun kan ka min kɛ n'a fɔra ko sukoro tɛ don i yɛrɛ de b'i ka sukoro dilan iziniw k'olu labɛn sisan ka sukoro dilan walasa ka i ka jamanadenw sukoro ko mako ɲɛ maintenant sukoro bɛ kɛ dilan ye waati min na u bɛ tɔɔrɔ min kɛ u tɛ sukoro ɲɛnama sɔrɔ o la dɛ o tɔɔrɔ bɛ dan o wagati de ma ni sukoro nana dɔrɔn o tɔɔrɔ ko bannen fɛn minnu fanba bɛ ladon anw kun ka bɔ jamana wɛrɛw fɛ donc ni gɛrɛntɛ sigira mali yɛrɛ de kan ka ka denmisɛnninw minnu ka baara ɲɛsinnen don o ma k'olu caman ta baara la k'u bɔ sigilen k'u ɲɛsin o baara olu kɛli ma gɛlɛya b'o de kalan mɔgɔ kun mais n'i tila ka n'a ye ko mɔgɔw yɛrɛ de bɛ tila tuguni ka marché k'an kana don o sira fɛ fo hali jamana minnu kan k'anw dɛmɛ olu ti anw dɛmɛ n'o ye o CEDEAO kelen ani farafinna jamanaw farafinna tɔn farafinna lafasali tɔn aziz ka an y'a ye k'a fɔ ko union européenne ninnu wulila u y'a ye ukraine dɛmɛliko la u bɛɛ wulila ka dɛmɛ don u bɛɛ wulila ka dɛmɛ don mais anw dun an tɛ se k'a ye k'a fɔ ko anw de ni jamana ninnu fɛn filɛ nin ye a bɛɛ bɛ faransi ka jɔnya kɔnɔ komi i y'a fɔ cogo min mais mali bɛ fɛ ka bɔ mali bɛ fɛ ka bɔda ɲini n'o bɔda fɛnɛ sɔrɔla komi i y'a fɔ cogo min o bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ tɔ ninnu fɛnɛ bɛ bɔda sɔrɔ mais an y'a ye olu kɛ olu k'an dɛmɛ olu bɛ ka tila k'an traîner aziz mun de bɛ ka na n'o ye n y'o de fɔ ni adamaden bin n'i fari fɛn fɛn kan i bɛ wuli quoi mais n'i bin n'i hakili kan i tɛ wuli fo hakiliman dɔ k'i dɛmɛ o fili de bɛ anw ka cadre ninnu na o fili de bɛ CEDEAO jamana ninnu na CEDEAO jamanaw ta u ka jɔnya misaliya fɔlɔ min tɛ sɔsɔ a bɛɛ bɛ baara kɛla walikan na hali mali ka walikan bila i b'a kuma mɛn mali de kɔnɔ ka wali wari bila i b'a kuma mɛn mali de kɔnɔ donc bɔli ɲɛ bɛ mali de kun maa ma bɔ fɔlɔ dɛ parce que olu ma wuli ka bɔ an ka sariya la anw yɛrɛ jɔnyali sira bɛ anw yɛrɛ de ka sariya kɔnɔ côte d'ivoire ta b'a ka sariya kɔnɔ sénégal ta b'a ka sariya de kɔnɔ donc olu bɛ tubabu ka hakilina lamɛn fo hali b'u ka hakilina lamɛn tubabukan de la ka tila k'a lawaleya an ka mɔgɔ kalannenw ka kalan y'o de ye donc gɛlɛya in tun kan ka min kalan anw kun o tun ye anw yɛrɛ kan ka iziniw sigi ye fɛn fanba minnu bɛ don ka dɔ b'o la bon jamana minnu yɛrɛ bɛ yen ko fɛn dota ka ca kɔnɔ e ka dota ka ca n'i ka bɔta ye olu jamanaw ye faantan jamanaw de afrique de l'ouest farafinna tilebin jamana n'o cayara n'i ka bɔta ye a bɛ fɔ k'i ka balansi binnen don a bɛ fɔ o de ma ko balance déficitaire wa o bɛ kalan denmisɛnninw kun neuvième na mais denmisɛnninw tɛ se k'u bangebaaw labɔ ko kalama parce que u t'a kan mɛn maintenant jamana min bɛ yen k'a bɛ feereba kɛ a ka fɛn bɔta ka ca n'a ka fɛn dota ye olu ye jamanaw ye se bɛ jamana minnu ye donc n'u ko sisan ko anw ta tɛ don ne hakili la o ye sira de dilen anw ma mais n'an m'a dɔn de a bɛ kɛ tiɲɛni a bɛ kɛ an bɛ tɔɔrɔ jugu kun ten nafa tɛna y'a la i y'a ye donc gɛrɛntɛ ninnu ɲɛnayeli dɔ la a bɛ an n'an ka hɛrɛ sɔrɔ de cɛ donc f'a ka kɛ de walasa an ka hɛrɛ sɔrɔ mais an kana hɛrɛ in fana sɔrɔli kɛ dala kuma ye a ka kɛ dɔrɔn an ye gɛlɛya kɛ a ma ɲɛnabɔ i n'a fɔ mɔgɔ kɔrɔ minnu tɛmɛna a kɛra cogo min na mais azizi i ka o yɔrɔ la sa bon n'i y'a jateminɛ n'i ye e bɛ k'a fɔ ko an yɛrɛ tun b'an ka sukaro fɛngɛ k'an yɛrɛ ka sukaro dilan mais o dun tɛ taa matière première kɔ est-ce que olu minnu b'an bolo c'est suffisant que an ka voilà a fɔ k'an mago tɛ se mɔgɔ wɛrɛ ta ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ
farafinna yɛrɛ de bɛ wele ko continent de matière primaire o ye farafinna yɛrɛ de sukaroko sira fɛ est-ce que sukala caman sukaroko sira fɛ timinikala minnu bɛ kɛ sukaro ye mali dugukolo tɛ b'a la wa usine min bɛ segu yanfan in fɛ a sukarokalaw bɛ bɔ min ka bɔ segu ye ɔ u ka dɔ fara o sɛnɛ kan jamana tɛ taa ɲɛ tapage kan koyi min ka kan ka kɛ o ka kan ka kɛ de o de la u b'a fɔ k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana ko la u bɛ t'o tiɲɛ kɛ réseaux sociaux kan ni telew la ɲɔgɔn sɔn fɔ de e de ye jamana tiɲɛ e de ye jamana dilan o tɛ tiɲɛ fɔlen ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana ko la i b'a dɔn ne b'a ye min ye jamana ko tɛ taa min kan an k'o fɔ ɲɔgɔn ye kana i ye jamana ci i y'a jɔ ne kan t'o ma e tun bɛ fanga kɔrɔ la i bɛ fanga kɔrɔ la ne kan t'o ma mais jamana ko tɛ taa fo e ni ne k'an yɛrɛ don da la o ye tiɲɛ ye
an b'an yɛrɛ don da la cogo di an ka taa an yɛrɛ don an ka constitution na mali constitution a dun fɔra ko sariya sunba in bɛna tila ka yɛlɛma parce que ko fɛn caman b'a kɔnɔ voilà parce que mɔgɔ caman tun t'o kalama fo ja ninnu fɛ ko mali sariya ye taara faransi sariya de fɛ mɔgɔ minnu ye mali sariya sɛbɛn u bɛ yen u ma sa constitution kɔrɔ de ta dɔrɔn ko ka n'o cogoya mun na ɔ mais faransi sariya min bɛ paris o de tɛ marseille ya marseille tɛ faransi dɔ ye ɛɛ yɔrɔ jumɛn tuguni lyon tɛ faransi dɔ ye ɔ n'a fɔra ko faransi sariya kɔrɔ de bɛ mali kɔnɔ o kɔrɔ ye mali ye faransi yɔrɔ jumɛn mali fana ye faransi dɔ de donc ni mali ye faransi dɔ ye mali k'a fɔ k'ale tɛ don faransi ka da fɛ donc bɛnbaliya bɛ na lakanako sira kan a bɛ na wariko sira kan a bɛ na kalanko sira kan a bɛ na kiiriko sira kan a bɛ na dunkafako sira kan parce que tubabuw tɛ fɛ ka anw bila parce que u b'an ka dugukolo nafa dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan sabula u bɛ anw ɲɛ ni hakili ye o sɔrɔla mun fɛ anw hakili kan ka développer joona teliyara waati min na an b'o kɛ k'olu ka kan ɲini k'o dɔn donc olu hakili bɛ taa u b'u yɛrɛ ɲini k'o dɔn ka tila ka n'an ɲini k'an dɔn ka tila k'an mara CEDEAO ni anw bɛ ten de. donc euh, Aziz i y'a ka kuma la sisan i y'a fɔ k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ kan ka nin tɔɔrɔya in wagati in de kun sisan parce que ko yɛlɛma tɛ taa tɔɔrɔya kɔ Mhm. donc e dun an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ n'i y'a ye sanfɛmɔgɔ ninnu filɛ nin ye a caman bɛ yen n'a bɔra an ka jamana ɲɛmaa la n'o ye mhm. Asimi Goyita ye ale de y'a jira k'a fɔ k'ale ka fonds de souveraineté la a dɛla miliyɔn kɛmɛ kɔ a la donc a tɔ ko k'o kɛ k'ale sara mais an ɲɛ b'a la mɔgɔ si tɛ o kɔfɛ minnu sara yɛlɛmana CNT mɔgɔw bɛ ka commencer ka miliyɔn de ta eh, eh, eh, autorités bɛɛ bɛ ka miliyɔn camanw ta kalo la donc est ce que gɛlɛya in an bɛɛ de man ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien a ka kan population dɔrɔn de k'a vécu o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ n delila k'a lo fɔ an ka kuma dɔ la o la u b'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ ka taa transition dɛmɛ ne ko n ko tiɲɛ don n ko dɛmɛ bɛɛ tɛ farikolo ye dɛmɛ dɔw ye hakilina ye o tɛ yan u b'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya la tiɲɛ don i ye min fɔ o yɔrɔ b'a la mais min na halisa o tɛ ka se ka kɛ parce que olu dolen don da la ni yɔrɔ dɔ ye ka jamanaden fanba to o de la hali ni dɔ yɛlɛla esansi kan olu t'a santi bɔn de b'olu bolo olu t'a santi bɔn de b'olu bolo mais anw de b'a santi an de bɛ bɔ a kala voilà pourquoi an bɛɛ tɛ gɛlɛya in kɛ très bien donc jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔ kan ka jɛn gɛlɛya kelen na yɔrɔ min na dɛ o danfara bɛ halisa an n'an ka kadiriw cɛ o ye jumɛn ye an ka kadiriw bɛɛ lajɛlen bɛ lakodɔn ni kan min ye o de dolen don da la sariya la donc o o sa- o o kanw lafasabagaw olu man kan tɛ abada ka kɔngɔ ka minɔgɔ o de la ne ko n k'an ka kan bɔ an cɛ donc kan in de bɛ ka kan in de bɛ anw ka olu bɛ o luxe in kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan mais e ye mɔgɔ ye k'a kɛra Mali président ye k'a sɔrɔ a tɛ français mɛn CNT maa bɛɛ bɛ français mɛn mais an ka constitution na a yirala k'a fɔ k'ale n'i tɛ diplôme ko tɛ président la diplôme ko ma yira ko i bɛ se ka présenter hali an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw présenter la candidat la mais u tɛ kalan mɔgɔw ye quoi ne de ko n ko i delila ka a ye wa u y'u présenter o kɛra ye yan u ma gagner u ma gagner e ye Mali premier ministre jumɛn ye k'a ti tubabukan mɛn ne m'a ye hali n'a sɔrɔ a delila ka kɛ ne ma deli ne ka denmisɛnnin faamuya la ne m'a ye donc ka a to olu b'o kan in mɛn o kan in de bɛ olu fisaya ka tɛmɛ jamanaden tɔ kan u bɛ fɛ ka jamanaden minnu yɛrɛ ka gɛlɛya wuli o de la gɛlɛya min bɛ nin a bɛ bɛɛ kan kadiri ninnu fana filɛ yɔrɔ min na nin ɛ ni kudeta kɛra yan'u ka t'u tɛgɛ da président kan k'a minɛ ka taa datugu o y'a nɔgɔyalen na n'o tɛ u bɛ président faga olu faga ka teli ni anw ye fana hɛrɛ fana na olu yɛrɛ sɔrɔ ka teli ni anw ye mais olu kan ka hɛrɛ in kɛ de a ka walankata bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a la donc walasa u ka se ka kɛ f'aw ka kuma kelen kan kelen na aw bɛ ɲɔgɔn dɔn adamaden donc nin bɛɛ gulonnen don kan ye nin bɛɛ gulonnen don o kan de la donc n'aw bɛɛ bɛ kuma o la sisan aw b'a dɔn karisa ye karisa ye karisa ni kɛnɛya ka kan i n'a fɔ ne n'a ka kan cogoya min na parce que aw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan min na o bɛ sariya la sariya bɛ fɔ o kan na bɛɛ b'a dɔn mais n'a dannen don faransɛ ma faransɛ minnu bɛ baara kɛ a la olu de bɛ don da la hali ni tɔɔrɔ bɛ yen a bɛ boli jama a bɛ jamanadenw de tɔɔrɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ olu kan ba sisan an bɛ taa ɲɛfɛ donc an ye k'a fɔ an ka jamana eh, faamaw n'o ye an ka forces armées maliennes ye k'u bɛ ka monter en puissance u bɛ k'a kɛ e yɛrɛ bolo monter en puissance bɛ se ka expliquer ni fɛn jumɛn de ye o de la ne tun ko n ko jamana yɛrɛmahɔrɔnya la mhm. a bɛ daminɛ n ko kan wari i ka i ka lakana mɔgɔw bɛ fɛn dɔ bila kɔfɛ ani ka kalan mɔgɔw bɛ ka fɛn min bila kɔfɛ dɛ o yɛrɛ de bɛ nin ko in bɛɛ lataa ɲɛfɛ n'o ye kalan ye parce que kalan ka kɔrɔ ni lakana ye parce que hali lakana yɛrɛ bɛ kalan de an bɛ don min na ko bi lakana bɛ kalan de o tɛ yan donc n'i ye anw ka lakana lajɛ ne ka kumaw la n b'a fɔ n ko ni anw ye anw yɛrɛ lakodɔn an ka sariya la don min na k'an yɛrɛ bila faransi nɔ la lakana sira kan jɔn de kan ka bila sisan faransɛw nɔ la lakana sira kan a bɛ i n'a fɔ wari yɔrɔ la n'an y'an bɔ faransi bolo k'an yɛrɛ bila faransi nɔ la donc wari min bɛ bɔ faransi n'an ko k'an t'o fɛ wari jumɛn kan ka bila o nɔ la an yɛrɛ ka wari donc ne man kan k'a fɔ n ko e man ɲi k'a sɔrɔ fɛɛrɛ tɛ ne bolo ka na ni mɔgɔ ye min ka ɲi ni ne ko ko e man ɲi k'e ye faransi ta ye e man ɲi min ka ɲi n'o y'an ta ye ne kan ka se k'o yira o de la ne ko an kan ka problème ɲɛfɔli dabila karisa ye jamana ci karisa y'a dilan ne ko an kan k'o dabila i y'a ye donc lakana yɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de quoi jamana bɛ jamana degi miiri kɛcogo la mais jamana tɛ miiri jamana pilasi la o bɛ cogoya min na jamana tɛ se ka jamana dɔ kunko ta k'a kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ kɛcogo t'a la segukaw y'o zana fɔ an ye ko waliden tɛ kɛ mɔgɔ den o kɔrɔ ye mun ye faransi mana i jija mali lakana cogo cogo faransi tɛ se k'a minɛ i n'a fɔ faransɛw yɛrɛ de bɛ ka lakana parce que anw tɛ faransɛw y'an ye faransɛ ladegew de kan in de fana nali n'o ye o la tubabu ninnu filɛ danfara jumɛn bɛ anw ni u cɛ lakanako la fɛn fila dɔrɔn kalan ani lakanaminɛn o la u ko ko ka faransi minitɛriw lataa ko ka irusi taw lana ne ka jajuru la n ko ne tɛ sɔn o fɛn ye hali ni gouvernement y'a kɛ ne bolo o tɛ fɛɛrɛ ye n'aw ma ɲɛ k'aw bɛ faransi minitɛriw lataa ka na ni irusi taw ye donc aw yɛrɛ ka minitɛri tali dabila kɛ o kɔrɔ ye nafa t'aw ta la o i ɲɛ bɛ hakili jɔnya la tuguni donc n'i ko ko i tɛ fɛ k'a ta i fa ka dabada ma a ka du kɔnɔ i bɛ bɔ a ka du de kɔnɔ i bɛ bɔ a ka balo kan i yɛrɛ bɛ t'i ta ɲini donc n'an ko k'an t'a ta faransi ka dabada ma donc an kan ka faransi militɛriw bɔ yen mhm. ka an taw lana mhm. faransi militɛriw b'an taw ɲɛ ni min an yɛrɛ de b'o ɲini k'o d'an ka jamanadenw ma n'a bɛ daminɛ n'o ye kalan ye ani kɛlɛkɛminɛn mais Azizi est-ce que an t'o sira de kan bi an b'o sira de la minɛnw bɛ ka na ka bɔ Russie voilà an bɛ s'a ma bon formateur mhm. a mɛnna gouvernement transition ka suma i m'a ye ne bɛ n ka kuma fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko non ko dɔɔni dɔɔni ne b'a fɔ nin k'u ka suma u ka suma de radar ko kuma wulila dɔrɔn o nana ni radar ye minɛn ninnu bɛɛ la radar de diyara ne ye kosɛbɛ parce que ne bɛ siran fɛn min ɲɛ physique yɛrɛ la mɔgɔw bɛ siran fɛn min ɲɛ scientifique bɛ siran fɛn min ɲɛ o ye kunnafoni de ye donc radar de bɛ kunnafoni di radar ye kunnafoni dilan de ye a tɛ kisɛ ci o a bɛ kunnafoni de di o la n ye radar yɛrɛ kɔrɔ fɔ don dɔ la k'a ye donc walasa mɔgɔw k'a dɔn fɛn sugu radar ye anglais de ye o français tɛ o u b'a fɔ ko le radar français tɛ o radio detection and ranging mhm. radio ye eh, yeelen quoi yeelen sugu dɔw de don mhm. olu bɛ sigi sigili min kɛ ɲɔgɔn kan mhm. o bɛ u b'o lancer a bɛ taa ci kunnafoni kan yɔrɔ jan o ye détection ma yɔrɔ o la a fɔ ko l'œil détecteur ɲɛ min bɛ yɔrɔ jan fɛn ye donc a bɛ taa ci nɛgɛmafɛn kan sanfɛ a kunnafoni min bɛ segin n'a bɛ f'o ma ko écho donc o b'o de ta k'o sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɛn suguya min don n'avion don walima ni drone don k'a dɔn olu fɛn ninnu de ye radar ka baaraw de et puis a bɛ i yamaruya k'i ka sanfɛla lakana minɛ parce que diɲɛ kɛlɛ kura la n'i ka sanfɛla lakana t'i bolo i tɛ se mɔgɔ min bɛ sanfɛ o bɛ yɔrɔ hakɛya min ye ani maa min bɛ duguma u ka yɔrɔ yeta tɛ kelen ye o de la réseau antɛniw yɛlɛla sanfɛ i ɲɛ b'a la walasa kunnafoni ka cari yɔrɔ jan o ye a science domaine ninnu ye mais mali kun ye o bɛnkan ta ni faransi ye faransi de bɛ mali dɛmɛ a ka sanfɛla kɛlɛ la bon biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye yan an ko ko faransi y'an jugu ye tiɲɛ na an bɛ tila k'an ka sanfɛla ta k'o kalifa o la est-ce que anw fana tun bɛ fɛ ka se ko la faransi ka sanfɛla lakana bɛ jɔn bolo a yɛrɛ irisiw ta bɛ jɔn bolo u yɛrɛ o de la ne tɛ misali ta an dafɛ jamanaw kan parce que olu ma u ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ u ma kunun fɔlɔ a to olu yɛrɛ minnu yɛrɛ kɔnɔ a bɛ olu yɛrɛ kɔnɔ de ni faransi yɛrɛ tɛ an tɛ se ka kɛ fɛn ye bon k'o t'i kun na dugukolo bɛ meleke fana i tɛ kɛ fɛn ye wa ala fana b'i dɛmɛ i tɛ i kana kɛ fɛn ye parce que a b'e kun na kaban i sɔnna n'i ko k'i tɛ kɛ silamɛ ye ala b'i dɛmɛ o sira kan n'i k'i bɛ kɛ silamɛ ye ala b'i dɛmɛ o sira fana donc n'a b'i kun na sisan k'i ka lakana ta i yɛrɛ bolo ala b'i dɛmɛ a kan donc o yɔrɔ la an b'a ye n'an yɛrɛ ka lakana b'an bolo gɛlɛya min bɛ lakana ko la an b'a dɔn minɛn min ko b'an na an b'a dɔn an ka kan ka taa yɔrɔ min ni yɔrɔ min na an b'o fana dɔn an b'an ka dugukolo kalan k'a dɔn a ka kan ka sigi cogoya min na a ka kan ka lakana cogo min na o bɛ dɔn o de la i b'a ye irisiw bɛ u ka dugukolo kalan k'a dɔn k'u ka tenue dilan k'a bɛn u ka dugukolo kɛcogo ma n'o ye tenue de camouflage u bɛ dogo ni fini minnu ye n'u y'a don ka t'u da neige la e bɛ n'a ye a bɛ k'i kɔnɔ ko gabakuru dɔ bɛ neige de quoi parce que u y'u ka yɔrɔ kalan k'u yɛrɛ lakana cogo ɲɛɲini mais anw tun y'an lakana cogo di mɔgɔ ma min ma deli ka an kanu depuis dugukolo bɛ yen depuis diɲɛ bɛ yen an ka tenue ninnu est-ce que u yɛrɛ bɛ dilan yan n hakili la u bɛ bɔ kɔfɛ de ka na u bɛ bɔ kɔfɛ de ka na parce que anw tɛ baara kɛ an ka kan na donc kalan ka suma n'o tɛ ni kalan tun ka teli an tun b'a dilanni ɲɛdɔn fo ka tila k'an don a dilanni na k'a dilan k'a bɛn an ka dugukolo kɛcogo ma mhm. ɲɛ b'a la mais tenue dɔw ka fisa parce que u b'u dilan halisa n'an ka yɔrɔ kɛcogo mais f'a ka dilan yan n'a bɛ dilan yan a kunnafoni gundo min b'a la o bɛ kalifa e yɛrɛ de la i y'a ye et puis e yɛrɛ de b'a dɔn i kan k'a dilan cogoya min na diɲɛ bɛ ten de donc n'i ye armée ka o succès lajɛ mɔgɔw sɔrɔla k'an ka kuma dɔ sɔn ji la k'an tun ko ko mɔgɔ ko tɛ mhm. ko maramafɛn ko don mhm. maramafɛn nana dadigi kɛra juguw la mhm. fo mɔgɔw ko ko wagner bɛ a y'a kɛ tan a y'a don tan a y'a bɔ tan bon ne tɛ n da don yen na kosɛbɛ n'o tɛ hali mali jalabatigiba dɔ delila k'a fɔ aya ko mali mago tɛ mɔgɔ jamana wɛrɛ sɔrɔsi la ko nka k'a mago bɛ minɛn de la o kuma ye tan de hali sɛnɛ la bi n'i bɛ fɛ ka dunkafa sabati n'i ye dabaninkurun ta i tɛ se f'i ka sɛnɛkɛminɛnw ta min ka ɲi o de la ne ko an ka kan ka k'an yɛrɛ ye a kɔrɔ tɛ k'an ka eh, tracteur to yen ko ka taa dabaninkurun ta la o kɔrɔ tɛ k'an ka marifa to yen ka gilet to yen ka to ka taa bese ta ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen k'a bɛ se ka hakili dayɛlɛlenw ka kɛlɛ kɛ sisan u k'olu san k'o di kɛlɛkɛcɛw ma u ka kɛlɛ kɛ n'a ye maintenant n'i y'a ye tuguni mɔgɔ fanba bɛ n'a fɔra armée u bɛ bɔ mun na parce que armée ka kunnafoni bɛ ka fɔ bamanankan na jama bɛ k'a mɛn an bɛ seku tunkara ninnu fo yen kosɛbɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'u bɛ kan in fɔ fɛn ninnu ɲɛfɔ bamanankan na an b'u fo hali an bɛ ras bath fo kosɛbɛ parce que ne ka mɔgɔ ye ka mali fɛnw lana bamanankan na wa 2012 y'a sɔrɔ n tun ka dɔgɔ dɔɔni n kɔnna k'a ye ale de la fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ i y'a ye donc an bɛ bubu mabɛl ninnu bɛɛ fo kosɛbɛ k'aw yɛrɛ fo a n'a ka timinandiya parce que hali n'an y'a fɔ mɔgɔ kelen ɲɛna o kelen de b'a mɛn mais n'an y'a fɔ aw ka media kan ko kelen o ye mécanique quantique bɛnkan dɔ de ye ni mɔgɔ ba duuru y'a lajɛ dɔrɔn mɔgɔ ba duuru b'a ta kunnafoni ka teli ɲɛ b'a la armée mana ataki fɛn fɛn kɛ mɔgɔw de bɛ bɔ ka n'a ɲɛfɔ bamanankan na a kɛra cogo min na maintenant walasa nɔgɔ kana don a la kunnafonidi sira min bɛ jamanadenw yɛrɛ ni jamana eh, surasiw cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko dirpa o ɲɛmɔgɔ suleman an b'a fo kosɛbɛ a bɛ bɔ a bɛ n'a fɔ bamanankan na n'i ye lasegili kumaw lajɛ kuma minnu bɛ lasegin n'o ye kɔmatɛriw ye u b'a fɔ de ko mais k'aw bɛ nin kan in mɛn kaban k'a t'a sɛbɛn kaban k'a t'a sɛbɛn yan k'u ka bamanankan in sɛbɛn dɔrɔn donc mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la et puis n'a y'a fɔ mhm. ne ye nin mɛn kunnafonidi so yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fɛ jɔn de bɛ se k'o yɛlɛma k'o don e kun na mais aziz yanni an ka taga ɲɛfɛ parce que i ko bɛ ka bamanankan kuma min fɔ bon y'a ye n'i y'an ka mali yɛrɛ ta k'a lajɛ dix langues nationales de bɛ yen an ka langue tan de talen don ba la mais langue yɛrɛ mali langue ka ca ni tan yɛrɛ a ka ca mm. a dadɔnnen yɛrɛ tɛ mais tɔ ninnu fana est ce que olu tɛna fɔ k'olu marginalisera n'an ye bamanankan kelen ta est ce que tɔ ninnu bɛna jɛn n'a ye kan filɛ quoi ne min bɛ ka nin f'i ye ne ye sɛnɛfɔ de ye a ye sɛnɛfɔ ne ye sɛnɛfɔ ye asimi tɛ bamanan ye abilɛ jɔb tɛ bamanan ye shogɛl tɛ bamanan ye seku tunkara n ma d'a la ni bamanan don o ye maraka ye o to ya voilà kan yɛrɛ de fana ye a yɛrɛ yira kan min ka kan ka ta o yɛrɛ de y'a yɛrɛ yira san bi wɔɔrɔ ni fila yɛrɛmahɔrɔnya kɔfɛ mhm. halisa mhm. maliyɛnw ka kumakɛ kan bɛɛ ma se ka kɛ faransɛ fo an ka kan de b'an ka suguba kɔnɔ mhm. n'an y'o kan yɛrɛ de fɔ an b'a dɔn k'an ye nin ye o kɔrɔ ye o de bɛ laban parce que ala y'an dan ni o de maa m'an kalan o la tubabu m'an kalan o la arabu m'an kalan o la wa o de bɛ anw yɛrɛ kofɔ a bɛna fɔ mɔgɔ i ye mɔgɔ ta cogo cogo mɔgɔ bɛɛ kelen kelenna siya bɛɛ kelen kelenna bɛ dɔ fɔ nin kan kelen in de bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan min na mali kɔnɔ o ye bamanankan ye dɔ ye n wele kucala ka kuma dɔ fɔ n ye jeli jelikɛba dɔ tun bɛ yen ko bazumana wa jumɛn o bazumanaba a ko k'ale ye san mugan bɔɲɔgɔnko kɛ ale b'a ka zanaw bɛɛ lajɛlen ni a ka tarikuw fɔ bamanankan na ko siya tɛ mali la ko min ma wari misɛn dɔ don enveloppe kɔnɔ ka taa d'ale ma kuma kɔrɔ ye mun ye siyaw bɛɛ dɔɔni dɔɔni y'a mɛn a ye min fɔ o don ko ni ablayi jɔp ye mali ni faransi ka accord tilan na a y'a fɔ bamanankan na an tɛna don o kɔnɔ kosɛbɛ mɛ a y'a fɔli min kɛ bamanankan na jama fanba y'a faamu a kɔfɛ n y'a ye a y'a fɔ tubabukan na n y'a latɛmɛ parce que n tun bɛ min kɔ n y'a sɔrɔ ka ban n tila k'a ye a y'a fɔ anglais la n b'a fɔ a ye yen ko asante sana n b'a fo yen nɔ kosɛbɛ parce que an ye min fɔ kanko la o bɛ ka na n'a ye an ka kan anglais u ka sɔrɔ k'ali français da o kɔfɛ donc parce que o kan ninnu diɲɛ bɛɛ bɛ baara kɛla ni olu de ye u yɛrɛ ka kan ka sɔrɔ ka anglais d'a kan maa min bɛ bɔ an ka kan na ka taa français la ka sɔrɔ ka taa anglais la o ye retard ye i ɲɛ b'a la tuma dɔ la an b'a ye fana an bɛ bɔ français de la ka tila ka na an ka kan na olu an kan ka k'a daminɛ an ka kan na an kan ka an yɛrɛ de kunnafoni o de la i b'a ye mali kunnafoni bɛ bɔ kɔkan de ka don mali kɔnɔ parce que o don na an ka minisiri eh, de la défense a ye intervention kɛ télé la mhm. mais a ye a fɔra français tubabukan de la mais a bamanankan kɔfɛ o diffusera donc i ɲɛ b'a la halisa français in bɛ ɲɛfɛ o de la hali bi su in na donkibaru bɛ na na français la mɛ i bɛ fɛ ka bɔ mɔgɔ min bolo e bɛ tila tuguni ka i fɛ ko fɔ o tigi ka kan na mɔgɔ lasɔminen tulo tɛ don a y'a minɛ la o asimi ninnu tɛna exception kɛ o tomasi ninnu ye ni ɲɔgɔnna bɛɛ kɛ yan nɔ mama dabiri da la modibo min ye yɛrɛmahɔrɔnya d'an ma a dabirila da la mun na parce que u y'u ka o ci sɛbɛ kuma bɛɛ fɔ faransɛw de ka kan na donc faransɛw y'a dɔn mun bɛ nin kɔnɔ yanni ko in ka kɛ yanni mɔgɔw ka nin faamuya ne kan ka dankari nin na mɛ mun de bɛ ka jamanadenw tugu la halisa bamanankan in fanga de ka bon kosɛbɛ parce que ni sajo kumana faransɛ la meja hakɛya min b'a lamɛn meja fanba bɛɛ b'a fɔ bamanankan de la donc o fanba b'a faamuya an b'a dɔn minisiri ye min fɔ hali n'a sɔrɔ a fɔra tubabukan de la mɛ minisiriw yɛrɛ k'a lana bamanankan na an y'o min ye ortm na sa o diyara n ye kosɛbɛ mɛ u ka o bila ɲɛfɛ u k'u yɛrɛ don ɲɛfɛ quoi c'est comme an ka jamana kɔnɔ an k'an yɛrɛ bila ɲɛfɛ quoi ɲɛ b'a la donc kanw ta cayali o yɔrɔ bɔ a la jamanaw bɛ yen hali irisi u ka kanw ka ca ni kan bi naani ni kan bi duuru a bɛ taa fo kan kɛmɛ mɛ walasa u ka kɛ jamana ye u bɛnna irisiyan kan k'o ta mɛ o t'a yira ko kan tɔw bɛ sa faransi yɛrɛ ka kan ka ca a ye faransɛ de bila ɲɛfɛ o mɛnbaga ka ca faransuwa premier de nana n'o ye n'o tɛ faransi tun bɛ kan wɛrɛ kan hali iran tun bɛ kan wɛrɛ kan turki fana ka kan ye kan bi saba ni wolonwula mɛ u ye baara kɛ n'u ka kan ye ka doroni dilan fo mali bɛ taa ka taa doroni san u fɛ o kɔrɔ ye jumɛn jamana bɛ développer i ka kan de la adamaden bɛ hɔrɔnya i ka kan de la o de la ko farafin bɛ kan caman fɔ k'o bɛ farafin ka hɔrɔnya yira la a bɛ farafin kɔnɔ ale ka angilɛ fɔ ni arabu fɔ de b'ale kɛ hɔrɔn ye ka taa sɔrɔ arabuw ka farafinkan fɔ t'u kɛ hɔrɔn ye olu ka kan fɔli de b'olu kɛ hɔrɔn ye donc an ka kan fɔli de kan k'an kɛ hɔrɔn ye ɛ ne bɛ ka nin min fɔ nin mɔgɔ caman b'a misali tun kan ne ma kalan kɛ bamanankan na o ne ye kalan kɛ français ni anglais la mais i bɛ taa lɔgɔ ɲini kɔ kan de ka na n'a ye du kɔnɔ donc i bɛ dɔnniya ta kɔfɛ de ka na n'a y'i ka kan na k'i ka kan waga bonya chine y'o de kɛ diɲɛ bɛɛ y'o de kɛ irisiw yɛrɛ bɛ k'o de kɛ donc an fana ka kan ka o de kɛ donc kan bɛ ka armée dɛmɛ kosɛbɛ u ka continuer ni o sira ye mais halisa walasa a kana kɛ fu ye u k'an ka kan don constitution na ok mhm. donc o faamuna sisan an bɛ taga an y'a ye faransɛw ka sénateur dɔ bɔra kɔsa in na a ye kuma caman fɔ mali ma mhm. a y'a yira k'a fɔ mali ni faransɛ cɛ accord de défense ni an ka autorité y'a ɲini ka dankari o la a y'a yira k'a fɔ ko nin ye mali ko yɛrɛ ko nin y'a bantɔla ye sabula mhm. u bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ tigɛ fo ka taa mali sa a tɛ k'a tɛ nin fila cɛ tigɛ voilà hakilina ye jumɛn o kan o de la n ko
n'i ye yɛrɛma hɔrɔnya ko daminɛ a tɛ bila quoi o la mɔgɔ minnu b'a fɔ ne ye k'an ka nin ko in k'a bɛna waati joli ta n bɛ yɛlɛ u la parce que n'adamaden ma sa i tɛ ban dilan na jamana ko fana bɛ ten de ni diɲɛ ma ban jamana tɛ ban dilan na n'o tɛ ni ameriki ninnu tun ye jamana k'u taalen don ɲɛ u tun bɛ baara dabila senatɛri y'o kuma min fɔ mɔgɔw bɛ na dɔw bɛ don senatɛri ka vie la ni mɔgɔ sugu don a ye nin de kɛ ne kan t'o si ma ne ta tɛ mɔgɔ ko ye taasira ko de don baji woyo kan tɛ jɛgɛ bali ka sunɔgɔ olu ka o kuma o tɛna anw kɛ ka segin hali n'an ka otoritew segila an b'u lana an ka sira kan n'u banna an bɛ marcher an ye IBK bɔ yen cogo min na an b'u fana bɔ yen ten walasa mali ka na a bɛ taa de ni aw danna fɛn min kama quoi k'a y'a ye tiɲɛ don a bɛ taa n'a ye de a bɛ ɲɛ de ale ka o kuma e ye jɔn de ye ko jɔn ko k'a b'a yɛrɛ tigɛ ka bɔ a matigi la ko o kɛra nɔgɔya la n'i y'a kɛlen ye nɔgɔya la dɔrɔn matigi ɲɛ b'a la a dunyɔrɔba de b'i la i ma min ye o de la faransi ye yɛrɛma hɔrɔnya di modibo ninnu ma a ma kɛ n'o n'a mankanba ye kisɛ ci ni fɛn ma k'a la parce que u y'o de fɔ an ye 9e na yɛrɛma hɔrɔnya tacogo fila min fɔra an ye 9e na o de la k'an ka kalan k'an ka kan na yɛrɛma hɔrɔnya tacogo fila de bɛ k'a kuma nɛmɛ nɛmɛ ani k'a kɛ kɛlɛ ye alizeri de y'a ta kɛ kɛlɛ ye n ka kan tɛ k'i ka kan i tɛ don i ka ko la ka taga mais mali ni faransi y'a nɛmɛ nɛmɛ u ye tɛgɛnɔbilaw kɛ sɛbɛnw na u ye yɛrɛmahɔrɔnya d'an ma sɛnɛgali ninnu bɛɛ b'o la kodiwari ninnu bɛɛ b'a la mais a jamana bɛɛ filɛ bi de u y'a ye k'u bɛ hakili jɔn a la san bi wɔɔrɔ ni fila kɔfɛ ka taa sɔrɔ lagine ye yɛrɛmahɔrɔnya ta ka san wolonwula ɲɔgɔnna de kɛ singapur ye yɛrɛmahɔrɔnya ta mais bi singapur jɔlen ni afrique de l'ouest jamana bɛɛ ye mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ ni emirati ta ye panw a bɛ taa fo san tan ɲɔgɔnna na dubayi ye min ninnu ka ville ye mais ni dubayi ninnu bɛ comparer bi yan so jɔcogo la an tɛ kelen ye adamadenya hakɛ la an tɛ kelen ye tellement que u u kɛr'u yɛrɛ u développera fo anw bɛ bɔ yan ka tila ka taa manamana kow k'u ka dugu la wari kama olu ye fili de farafin ka ko la mais komi syɛ ma dege a ba sinji la n'o tɛ n'an fana ka nafolo tun b'an bolo k'an tun ye jamana ye sisan tun b'a sɔrɔ an fana tun tɛ ta o yɛrɛ de ye ne tɔ poussé ka hakilina in ɲɛɲini n ko n bɛ n ka jamana kisi n'a ye parce que n y'a ye ka girin waliko kɔ kosɛbɛ i bɛ waliko de yira sanfɛ mais n'i girinna yɛrɛko kɔ i b'i yɛrɛ yira i n'a fɔ walimɔgɔw y'u yɛrɛ yira cogoya min na an bɛna sénateur ka kuma voilà an bɛ don o kɔnɔ hakili b'a la donc an bɛ fɛ ka bɔ france de bolo n'an dun bɔra france bolo mali bɛ cɛma de mathématiciens b'a dɔn u b'a f'u ɲɛna math la cette théorie la théorie des ensembles ko cɛmancɛ ko o bɛ se ka taa ni ka segin kɛ ni dafɛla bɛɛ lajɛlen ye mhm. misala n'i bɛ fɛ ka se fɛn fɛn na mhm. e k'o camancɛ minɛ ban n'i y'a minɛ a cɛma i b'a munumunu k'a don i sago la mhm. mali bɛ jamana minnu cɛma ni mali bɔra mali dafɛ jamanaw bɛ bɔ mais dafɛ jamana bɛ se ka bɔ k'a sɔrɔ cɛmancɛ ma bɔ fɔlɔ parce que bɛɛ lajɛlen bɛ cɛmancɛ de ye i ɲɛ b'a la donc ni mali bɔra misali la ka francophonie bɔ an ka cadre bɛ ka kumali min kɛ bamanankan na ni guinée cadre y'a ye k'o kɛ dɔrɔn ni mali ye français bɔ o fana bɛ français bɔ yen ɲɛ b'a la bon n b'a f'i ye bi ni guinée ye français falen don min na a ka wari fana bɛ falen a ka kan de bɛ na sanfɛ sénégal fana b'a falen donc faransi ɲɛ b'a la nin jamana ninnu bɛɛ de bɛna bɔ ale bolo ale ka nafa sɔrɔ sira bɛna datugu donc fo n ka na ni kumakanw ye parce que u bɛ n ka kan mɛn k'u lagosi ka u bagabaga walasa u ka segin u kɔ o tɛ ɲɛ o t'an lasegin an kɔ hali n'a ye assimi ninnu lasegin o t'an lasegin donc sénateur ka o kuma mɔgɔw k'a minɛ i n'a fɔ ala ma kuma wa mɛlɛkɛ ma kuma adamaden de don i n'a fɔ anw a ka nafa sɔrɔ sira défend cogo de y'o ye an fana ta défend cogo de ye nin ye ten de don eh, Aziz an y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔdenw an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na dɔw wulila nin waga eh, nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ka marche kɛ ko fo ka élection organiser ko mɔgɔw sɛgɛnna ko embargo min b'an ni fɛn cɛ ko fo ka fɛɛrɛ kɛ autorité ka fɛɛrɛ kɛ a ka wuli quoi Aziz e hakilila ye jumɛn o de ye quoi a bɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo dɔ la ko ni dutigi y'a denmuso di cɛ ma dutigi ka mɔgɔ ɲumanya tɛ quoi ni dutigi yɛrɛ tɛn'a ta kɔni a na di dɔ ma jamana kɔni mana kɛ cogo cogo a na kalifa dɔ la o o tɛ yan mais n'a sɔrɔ mali gɛlɛya tun ye élection ko de ye an ye élection joli de kɛ ka tila k'a présidentw gɛn a cayara o de la b'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a to k'a fɔ bamanankan na sɔn ko miiri ni taasi tɛ kelen ye quoi taasi ye i n'a fɔ n bɛ miiri ko kɔrɔ la tiɲɛni min kɛra ka kɔrɔ n bɛ miiri o la ko o fili min bɛ ne la bi k'o dilan walasa a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ o de ye taasi ye o de b'an ka mɔgɔ caman jɛ an bɛ wuli k'an bɛ kala ta ɔ jamana min bɛ yen a kalan bɛ walikan na wali wari de b'a bolo eh, a fɛn bɛɛ bɛ walimɔgɔw de bolo o de la mali la i bɛ min fɔ campagne na n'i nana fanga la i tɛ se k'a kɛ mhm. parce que i bɛn'a sɔrɔ e bɛ fɛ k'a kɛ ni fɛɛrɛ min a fɛɛrɛ bɛɛ f'i ka gulon i jugu la mhm. i ɲɛ b'a la mhm. donc olu bɛ k'a fɔ ko élection n'an ye élection kɛ sisan komi hali u bɛ ka élection baliya in ta k'a da nord ko kan hali an k'a kɛ ko sécurité bɛ mali nord la n'an ye élection kɛ an bɛ président gɛn parce que adamaden ye fɛn sugu dɔ ye ni a nata fara fɛn dɔ la o bɛ nata wɛrɛ de dayɛlɛ n'i nata fara lakanako la wariko nata bɛ na n'o fara kalanko nata bɛ na n'o fara dumuniko bɛ na n'o fara tourisme yɛrɛ bɛ na yalayala i ɲɛ b'a la donc olu ɲɛ bɛ élection de la bon ne ɲɛ tɛ élection na parce que élection mana kɛ jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ sigi ɔ mais ɲɛmɔgɔ tɛ yen ka ban o jamana ɲɛmɔgɔ mana sigi o bɛna mun de kɛ mais aw ka jiko nɔgɔya ɔ jiko kan ka nɔgɔya ni fɛɛrɛ min ye n'olu mɔgɔw b'o dɔn minnu b'a la k'u ka élection kɛ mais mun na an tɛ fara ɲɔgɔn kan u k'o fɔ ninnu ye u ka jiko fɛɛrɛ tigɛ k'o bila ɛn o la hali ni ninnu taara jiko in kana tiɲɛ n k'an ka jamana ba ala ye ba min d'an ma a ji bɛ feere an ma de somagep tɛ ji d'an ma fuga a bɛ feere an ma de n'an dun wulila an b'a fɔ ko ala de y'a d'an ma mais bamako yɛrɛ kapitali yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔw bɛ yen robinɛ ji tɛ yen ɔ o ma kɛ ka mɔgɔ élection ye maa minnu sigi a ma k'olu ka waatiw la mɔgɔ minnu yɛrɛ tun kɛlen don ka cadre d'échange sigi an y'a mɔgɔ caman ye u ye premier ministiriyaw kɛ u sera ka mun de falen an kana ɲɔgɔn nɛgɛn sa u ni transition premier ministre bɛɛ tun bɛ fili kelen kɔnɔ a wagati u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka baara kɛ français la hali n'i y'a ye refondation ko kuma bɛ fɔ o kɔrɔ ye jamana tun bɛ lahala min na ka kɔrɔ a kun man ɲi de o tɛ o kɔrɔ ye minnu sigira minnu élu la k'u sigi kala tara minnu ye k'u sigi n'an ko k'an k'olu ka jamana sigi kura ye donc o kɔrɔ u ka jamana tagacogo kun man ɲi mais halisa n'aw bɛ ka mankan kɛ k'an ka segin ka na o tagacogo kelen na a mali man kan ka sɔn abada ka segin ka na sariya labatoli la k'a sɔrɔ a ma wali sariya bɔ a ka sariya la o tɛ se ka kɛ o de la myanmar u ye kudeta kɛ militɛriw ko k'olu tɛ bɔ fanga la ko ka kofi annan to yen k'a ye hakilina dɔ ta k'o b'olu ka constitution na ko f'olu k'o wuli k'o bɔ yen bon o français min b'an ka constitution na ni o ma bɔ yen élection bɛ kɛ français la a bɛ labɛn a la an kun bɛ to faransi bolo jɔnya bɛ kɔntine a bɛ yira kandidaw la walasa aw ka palɛ sɔrɔ a ye don faransikan nin da fɛ u bɛ jamanadenw ta k'u don da fɛ faransi ka nafa sɔrɔ sira bɛ kɔntine anw ta bɛ segin anw ni faransi bɛ n'a fɔ balansi de n'i ye giriyaden bila nin kan n'o ye puwa ye ka sogo bila nin kan ni sogo ka giri ale bɛ jigin an ni faransi bɛ ten an bɛ ɲɔgɔn kɛla ten de mais faransi de bɛ fɛ k'a yɛrɛ ta ta k'a yɛrɛ girinya n'o ye k'anw ta ta k'a fara a yɛrɛ ta kan o tɛ se ka ɲɛ baaraɲɔgɔnya o bɛ kɛ mais élection ninnu ni fɛn ninnu a bɛ i n'a fɔ ninnu mɔgɔ ninnu ka hakilina ni faransi de ta ye kelen mais olu ɲɛ bɛ sariyako de la o mali sariya ye fɛnkɛ de ye o laadalako de ye o n'o tɛ tiɲɛ tɛ o parce que u b'a fɔ an ka segin ka na an ka élection kɛ élection bɛna na kɛ o fɛn kelen in de don ni élection est ce que élection kɛli de bɛ na eh, révolution française kalanni dabila 9e na transition mɔgɔw bɛ olu sera k'o dabila fɔlɔ donc o gɛlɛya bɛ an bɛ fɛ k'o de fɔ transition mɔgɔw ye u k'o wuli ka yɔrɔ labɛn k'a bila président kura ɲɛ o yɔrɔ labɛn yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye u bɛ ka baara kɛ ni kan min ye u bɛ ka transition dɛmɛ ni kan min ye a k'o kan don sariya la o la ni an ka élection mɔgɔw nana olu tɛna maliyɛnw tɛna sɔn bilen kan in ka falen ka dogo an na donc u bɛ diyagoya u bɛ taa tiɲɛ kan k'a yir'an na fana ko taasira ko don ko ɲɛmɔgɔ ko tɛ choguel tun bɛ mali kɔrɔ mɔgɔw fɛ mais bi bɛɛ bɛ kulela n'a ye mali kura la mun na est-ce choguel yɛrɛ farikolo de falen a ma sa ka kunu a ye taasira de falen mais halisa u ka suma n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka bɔ ka mankan kɛ mɔgɔw bɛ ka mankan kɛ ko min na tiɲɛ don ne m'o f'i ye a tɔɔrɔ bɛ yen mais n'a b'an n'an ka yɛrɛ sɔrɔ cɛ an b'a kɛlɛ de kɛ k'a laban siɲɛ kelen ne kan o de ma an y'a i da tora a kuma la sa an ka jamana premier ministre ɲɛmaa n'o ye docteur choguel kɔkala mayiga ye hmm. donc ale tɛmɛna cnt ɲɛkɔrɔ a bɛ wagati bɔ sisan bon a y'a yira k'a fɔ comme aw ka laɲini ye hali an ka wari yɛlɛma ni an ka yɛrɛ ka wari don o y'a yira k'a fɔ o t'o gouvernement yɛrɛ ka gouvernement de transition min n'an bɛ k'a fɔ o t'a ka baara yɛrɛ kɔnɔ sisan parce que ko yala n'an ma yanni an b'o kɛ an b'an miiri tɛmɛnenw na fili minnu y'an sɔrɔ ani kɔlɔlɔ minnu y'an sɔrɔ yala Azizi hakilina ye jumɛn ye o de la quoi e ye kuma in fɔ bamanankan na ne ye n hakili don yɔrɔ baden de ye nin na ko fili min y'an sɔrɔ ɛ o tuma wari ko fili m'an sɔrɔ depuis la o tɛ yan o de la mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ transition dɛmɛ an ka transition dɛmɛ tiɲɛ don mais jamana ko fana tɛ taa min kɔ an b'o de fana f'u ye koyi an kana bɔ ten dɔrɔn ka kɛ ni mɔgɔ min ko aa asimi aw tun kan ka nin kɛ an ma nin kɛ an bɛ bɔ k'a f'o ye k'o ye jamanaden jugu ye ayi o man ɲi o tɛ logique ye jamana ko la ni jamana yɛrɛ fanga tɛ critiquer a man ɲi e ye k'i ka ko daminɛ bɛɛ k'a fɔ k'a ka ɲi o ko fana bɛ bin ye ten f'a ka fɔ de nin yɔrɔ in an ye nin jate minɛ nin man ɲi a la o bɛ ɲɛ cogo di o de la n ko gɛnni tɛ solution ye yaya yanni choguel bɛ taa ne ye mun fɔ n ka video la n ko ni choguel ninnu ka mali yɛrɛmahɔrɔnya ko kuma n ko ni tiɲɛ don sɛbɛ don u b'a ko u bɛ fɛ k'a kɛ n ko cnt mɔgɔw tɛ français ye choguel tɛ français ye asimi tɛ français ye choguel ye baara kɛ jamanaden minnu ye olu tɛ français ye faransi yɛrɛ man d'olu ye olu bɛ kan min mɛn o tɛ faransi ka kan ye n ko choguel bɛ taa fɔ français la mun na n k'a k'a fɔ an ka kan na kɛ a taara fɔ français de la o de la ne y'a fɔ fili don mun na y'a fɔ français la parce que a bɛ ne ni choguel ni e ni asimi ni modibo keyita ninnu ni musa tarawele ka jamana mali a b'o sariya la k'an ka kuma kɛ kan min lakodɔnnen don k'o ye faransi de ka kan ye walasa anw jugu ka kunnafoni anw kan donc an bɛ k'an jugu sago ye mali bincogo filɛ faransi ka jɔ kɔnɔ i ɲɛ b'a la depuis yen yɔrɔ la fili bɛ yen mali kura a ye mali kura fɔ ka pancarte baw dilan ka papiers dilan a dilanna kan jumɛn na mali kura ye kan jumɛn bamanankan mhm. asimi ninnu sigilen mhm. a papier min tun b'u kɔfɛ a sɛbɛnlen don de mali kura ne ko mali kura ye bamanankan ye a fɔra jamanaden y'a minɛ n'u bolo fila ye mais mhm. kan min ye mali kɔrɔ ci a bɛna tila ka t'o fɔ mali kura ka kan na wa et puis mali kura bɛ fɛ ka taa ni politiciens ka sira ye an ko k'a k'o de bila politiciens minnu bɛ yen n'an ko k'u ye jamana ci dɛ mhm. an k'u ka sira bila mhm. olu tun bɛ ka baara kɛ ni français ye mhm. ɔ n'e nana dilanni kama e fana ye baara kɛ n'o français kelen ye wa olu tun bɛ ka baara kɛ ni franc cfa ye n'e nana dilanni kama est-ce e kan ka baara kɛ ni o wari kelen ye fili bɛ yen u bɔlen CNT la ko ɲininkali dɔw tun kɛra a la a ye dɔw jaabi a ma dɔw jaabi mɔgɔ fɛn fɛn y'a kuma fɔ ne y'a bɛɛ tɛmɛ tɛmɛ parce que nafa t'a kuma na aw bɛ n'o fɛnw de ye bamanankan na ɲininkali minnu tun kɛra a la minnu ma fɔ an ye bamanankan na ɛ n'a fɔra ko Senu avion jigi kɛnɛ o soko kuma ka taa kɛ fɔ ye o yɛrɛ mɔgɔw sigibaga dɔw yɛrɛ t'a dɔn k'olu de ka ko filɛ nin ye
avion jigi kɛnɛ mɔgɔ minnu ka sow ci dɛ ɔ zone aéroport an ka kanko kuma ni ne yɛrɛ ye n sigi k'a ye an ka cadrew bɛ ɲɔgɔn munumunu kanko kuma na n dabali bɛ ban quoi mais kanko kuma bɛ sɔsɔ wa i i yɛrɛ ka kan i yɛrɛ ka ban o la ko fo mɔgɔ mɔgɔ wɛrɛ ta et puis a fɔra i ye k'i k'o tigi ta kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye k'i k'i ta yira i b'a fɔ ko non o bɛ tan o bɛ tan o bɛ tan o kuma bɛ taa min mais e hakilila ye jumɛn ye a kuma min fɔ wariko ta Choguel ye kuma min fɔ wariko kan o la n y'o fɔ jamana ko tɛ taa min kɔ an b'o de fɔ ɲɔgɔn ye an b'a fɔ Choguel a y'o yɔrɔ min ka ye a y'a fɔ politiki kuma a m'a fɔ politiki kuma o ko tɛ a sɔnna a ma sɔn jamana b'a ka wari ta transition don transition tɛ Mali b'a ka wari ta mais i ko ko transition de kan ka baara dɔw labɛn ka bila o ye diyagoya de parce que olu ko est-ce que ninnu de man kan ka kɛ olu de ka kan ka kɛ kɛ o de don mhm. ni ninnu mais ni Choguel y'o kuma fɔ a ye mɔgɔ a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ dɔɔni o de la mɔgɔ minnu bɔra ka kuma Choguel ka kuma kan Choguel ka di maa minnu olu y'a fɔ k'a ɲɛ a man di minnu olu y'a fɔ k'a tiɲɛ mais ne tun t'o fɛ quoi Choguel ye min fɔ jama k'o mɛn fɔlɔ ne tun b'o de fɛ Choguel ye min fɔ français la u tun k'o fɔ bamanankan na i n'a fɔ Arasa ka débat la a y'a kɛ cogo min na mhm. Choguel ye min fɔ Arasa y'o de fɔ fɔlɔ Arasa ma nasɔngɔ ni fɛn fara a kan ne y'a ye cogo min na Choguel ye min fɔ Arasa y'o de fɔ fɔlɔ a yɛrɛ sɔrɔla ka hakilina fara o kan donc ne kan b'o de ma PM tun k'a fɔ an ka kan na fɔlɔ CEDEAO bɔli o tɛ anw fɛ ko ye nin wagati in na mun kama o fɛɛrɛ bɛ Choguel ale de bolo mais mun na mɔgɔ wɛrɛw bɛ taa video kɛ k'u bɛ kuma Choguel nɔ la e bɛ se ka miiri ne place la o bɛ se ka kɛ cogo di e ye ne ya donc o ye fili de bon CEDEAO yɛrɛ ta u ka nɔgɔ a la kosɛbɛ ka tɛmɛ francophonie ni UEMOA ko kan UEMOA o ye wari ta yɔrɔ ye francophonie o ye kan ta yɔrɔ ye ɔ CNT kɛra o kan kelen in de la donc Modibo ka assemblée tun bɛ cogo min na o assemblée kelen de bɛ ka continuer IBK min ye Mali ci n'an b'o fɔ dɛ o ka assemblée tun bɛ cogo min na o assemblée kelen de bɛ a bɛ ka fɔ o kan kelen de la yɛlɛma taara min o de la n k'u bɛ yɛlɛma u bɛ fɛ k'a sira ta mais a ma kɛ fɔlɔ dɛ donc mɔgɔw kana bɔ k'a kɛ i n'a fɔ u y'a yɛlɛma ka ban la o de la u b'a fɔ ko Asimi ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ fitinin dɔrɔn a y'a jira dɔrɔn ɲɛ yɛrɛ sira ye nin ye wa jamanadenw de nɔ don o de la an b'a f'u ye u k'a kɛ yɛrɛ yɛrɛ a kana kɛ fɔndala ye n'o tɛ Choguel ye kuma minnu fɔ an bɛ deli k'olu mɛn CEDEAO ka sanctions ni sanctions bɛɛ an bɛ deli k'olu mɛn mais n'an kun y'a mɛn a yɛrɛ da an ka bamanankan na o tun bɛ mɔgɔw latiminandiya ka taa la min sera ka kɛ a yɛrɛ de y'o fɔ a ma se ka min kɛ a yɛrɛ de fana ye k'o fɔ ɔ kun min na a ma se k'a kɛ o kun de kan ka ɲɛfɔ jamanadenw k'a dɔn an kan ka taa sira min fɛ n'o tɛ a ka kuma ne ti nansɔngɔ fara a kan mhm. ne tɛ nansɔngɔ bɔ a la ne ka kɛlɛ ye min ye dɔrɔn jama bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a banna donc aziz an ye k'a fɔ eh, furugu furugu caman bɛ an ka jeunesse sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que an bɛ don min na komi bi est ce que jeunesse ka kan ka diviser nin wagati in na bon mɔgɔw b'a fɔ ko nin wagati in tɛ an farafarali waati ye yala farafarali waati bɛ yan est ce waati bɛ yen ko nin waati denmisɛnninw kan ka fara o bɛ yan wagati dɔ fana ka fisa ni wagati dɔw ye maintenant wagati dɔ ka fisa ni waati dɔ ye tɛ misali la e ka kan ka jeunesse ta i ka taa bila faransi ou bien taa n'a ye ameriki yɔrɔ guerre tɛ yen sanction ba ni ko ninnu dɔ t'u kan mais est ce o wagati o lafiya yɛrɛ wagati yɛrɛ ye farafarali waati ye wa parce que n'aw farala dɔrɔn tɔɔrɔ bɛ na donc wagati tɛ yen ko nin ye farankan waati ye waati tɛ yen ko nin ye farafarali waati ye n'a bɔra a kalama don min na k'aw farafaralen dɔrɔn a ye fara ɲɔgɔn kan depuis a yɔrɔ la n'i bɔra i ka kafiriya kalama waati min na dɔrɔn tubi o waati ne kan bɛ o de ma donc mɔgɔw bɛ k'o de kɛ i n'a fɔ argument o tɛ o n'an y'an ka kan ta u bɛ ka ɲɔgɔn faamuya kan min na bamanankan tɛ yan n'an y'o ta an bɛ ɲɔgɔn minɛ diyagoya an bɛ ɲɔgɔn minɛ et puis yɔrɔ min bɛ k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ an b'o yɔrɔ in de bɔ dogo la k'o dayɛlɛ bɛɛ k'i ka tata t'a la u fɔna ɲɔgɔn kɔ mun y'a kɛ bon u yɛrɛ o jaabi b'olu yɛrɛ de bolo mais dan ye mɛn tigila ye kun mun y'u fɔ ɲɔgɔn kɔ u yɛrɛ de b'o dɔn bon tiɲɛ na ne ti o fɛn ninnu fɛn k'a la ne ti kuma o la an ka ɲɔgɔn minɛ kɔni a ma se hali kuranɛ kalan ma jamanako la an bɛ ɲɔgɔn minɛ diyagoya de don tubabuw ma ɲɔgɔn minɛ bibulu kan koyi u ye ɲɔgɔn minɛ de walasa ka taa ɲɛ wa an b'a kɛ jagoya wa a bɛ kɛ jamana ka nafasɔrɔ sira de kama hali n'a ma fɔ a bɛ kɛ voilà donc uh-huh. ne t'u kiri maliko de y'u ta ye maliko tɛ ne t'o la kumakan laban ani weleweledakan laban min b'i bolo ani folikan min b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma an b'o d'i ma dakuruɲa damadɔ i k'o fili ne ka kumakan labanw ye kelen de ye u bɛɛ a tɛ falen o an ka jamana gɛlɛya lamɛnni dabila ni solution t'an bolo an kana to ka gɛlɛya dɔrɔn ɲɛfɔ n'i binna kɔlɔn kɔnɔ i ti jɔrɔ ni kɔlɔn kɔnɔ bin o e b'o kɔnɔ ka ban mhm. i bɛ miiri bɔ cogo de la donc n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ jɔrɔ ni gɛlɛya ye tuguni yan mhm. an bɛ miiri gɛlɛya bɔ cogo an b'o de ye sisan mhm. o mana bɔ yen miirina kɔrɔ min bɛ cɛkɔrɔba ninnu kun na jeunes k'a kɛ ala kama u k'a dabila a ti jamana développer k'a bila an kun na ni faransi tɛ an tɛ an tɛ se k'an ka wari bɔ a bɛ ta u k'olu dabila olu ye mɔgɔkɔrɔba ninnu ka miiri de ani k'an ka kan ka ca a bɛ an tɛ se ka nin ta mais olu bɛɛ ye cɛkɔrɔba ninnu ka faamuyali de hali o bɛ mali marabagaw kun na tɔgɔ fɔ ninnu ni fɛn ninnu man ɲi olu cɛ man ɲi a la n'o tɛ n'olu dɔw kumana mais faamuyabaliya de don parce que an lamɔna waliko kɔnɔ a kɛra an kɔnɔ ni waliko tɛ donc foyi t'an na o de ye fili jugumanba ye donc mɔgɔw bɛ ka kunnafoni di bamanankan na cogo min na u k'u jija n'a ye ten kosɛbɛ yɔrɔ minnu na tubabukanw sɛbɛnlen don u ka tubabukan ninnu u ka caman falen k'a lana an ka kan na ne b'o welewele da kan da de kan fɛn de k'u ye donc Asimi ninnu k'u jija halisa a bɛ bɛn Voilà donc euh, comme an y'a fɔ a ye cogo min an ka jɛmukan a sera a kuncɛyɔrɔ ma an ni Azizi de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi masala la an hakili la an filɛlikɛbagaw a bɛɛ ye faamu ni eh, nimisiwasa sɔrɔ Azizi ka nin walawalali ninnu na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo comme an y'a fɔ cogo min an b'an ka jɛmukan in jukɔrɔmadondonbagaw an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ agence alimustur an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ani clinique bana jigi kari la n'o ye alhaji umaru karabɛnta ye ni ale bɛ zone industrielle la mais agence alimustur ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ sotiba ACI ma monument général sumare kɛrɛfɛ o sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma n'a b'u ɲini u b'a ka voyage kow ɲɛnabɔ lafiya ani nimisiwasa kɔnɔna la o kɔfɛ an b'an ka eh, promoteur fo n'o ye aliyu badara sadaja tunkara ye cɛ sɛgɛnbali an b'a fo kosɛbɛ ne yɛrɛ min ye usumani tarawele ne ye présentateur ye n'a b'a fɔ ne ma ko mas yɛrɛ yɛrɛ